tikulandireni tikulandireni tikulandireni pano pa friends connect malawi mpulogalamu yathu yalero tikhala tikucheza ndi honorable lucius banda amene ali national campaign director wa chipani cha utm pulogalamu timafuna tikhale nayo dzulo koma zinavutirapo ndithu chifukwa cha connection nde pulogalamu iyo tipanganso lero kuti ndicheze nawo achikulire amenewa kuti timve kuti kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankhozi pokhala iwowo a national

Kwa amene mukutijoina kumene pano pa Friends Connect Malawi, m'programu yathu ya lero tikhala tikucheza ndi Honorable Lucius Banda amene ali National Campaign Director wa chipani cha utm. Khala nafeni pano timvere limodzi kuti kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho zimene zikhale pa 21 May. Khala nafeni ndithu.

tikulandireni nonse amene mukutijoyina pano pa friends connect malawi mpulogalamu yathu ya lero pano pa friends connect malawi tikhala tikucheza ndi honorable lucius banda amene ali national campaign director wa chipani cha utm tati timve nawo kuti kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho zimene zikhalepo pa 21 may khala nafeni ndithu

kwa amene mukutijoyina kumene pano pa friends connect malawi tikudikirabe honorable lucius banda kuti atijoyine pano pa friends connect malawi mu programu imene tifuna timve kuti kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho zimene zikhale pa 21 may khala nafeni ndithu

tikulandireni tikulandireni nonse amene mwatijoyina pano pa friends connect malawi programu yathu ya lero ndikhala ndikucheza ndi honorable lucius banda amene ali national campaign director wa chipani cha utm tikulandireni bwana
zikomo kwambiri moni nonse moni nonse ndathokoza kuti takumana poyamba ndipepese chifukwa cha dzulo komanso ndipepese kachiwiri ndinakhulupirira kuti ndikwanitsa kukhala ndili pa khomo koma malingana ndi mmene zinthu zilili ah, ndalephera kuti ndikhale pa khomo komabe tiziyankhulana ndili choncha ndili shuwa mundikhululukira

komanso ambuye akaika dzanja anthu akatipasa support tipitirizanso chikadutsa chisankhochi mwachidule nditha kunena kuti ndimene ndingalongosolere kuti lucius banda ndi ndani ndiyambira kumbali ngati ya constituency yanu ku balaka mukukonzekera motani kuti mupange defend position yanu ngati member of parliament ku balaka Ah, sikuti ine ndikuchita kuvutika nazo kwenikweni nkhani yayikulu nkungowaonesa anthu zimene tapanga okha achita assess poti mmadziwa anthu amayembekezera zinthu zosiyanasiyana uh, komabe kwa ambiri amene amamvetsetsa mmene zikuonekera zikuoneka kuti ndizotheka kuchita retain uh, the constituency chifukwa taika list ya zinthu zimene tapanga zimene tikanakwanisa mu zaka 5 komanso anthu ambiri ndithu amene akukhala ku constituency ko ali okhutira ndi zimene tapanga so sitichitosowa kulimbana nazo kuti bwanji timangozisiya m'manja mwa anthuwo ndi mulungu kuti ngati anthu angaone kuti tipitilize tipitiliza ngati singakhale motero zikhalanso motero ndithudi nde nkhani yayikulu ndiyakuti inuyo panopa munapita ku chipani cha utm koma panonso ndinu ngati national campaign director wa chipani kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho zimene zikhala pa 21 meyi kodi nanga kugwira ntchito ndi dr saulos chilima ndikotani?
Ah, kugwira ntchito ndi Dr. Chilima ndi chinthu cha strange kwa ine chifukwa poyamba chimene ndaphunzira pogwira nawo ntchito ndi zinthu ngati kusunga nthawi zimene mundalemu kumbuyoku sinimaziwa kuti msonkhano wa pabwalo uja umawuza anthu kuti tikumane wani koloko nkukhala wani koloko yomweyo ndaziphunzira kwa iwowa komanso ndine hard worker pa chibadwa changa koma i've never seen someone who works so hard like him zandiphunzitsa zinthu zambiri zatsopano zimene ndimaona kuti sizimachitika kwenikweni ndife amalawi Ah, kulimbikira pa chinthu kukhalanso ndi determination komanso confidence ndaphunzirapo kwambiri ah, ndaphunzirako zambiri kuchokera kwa ah, a president athu a utm ah, dr saulos chilima Ah, komanso mutha kundivomereza kuti ndi munthu amene amayambisa zinthu chifukwa ndikamati mundalemu ndakhalamo chisankho ichichi ndikupanga nawo ncha nambala 4 kukhala active kuti ndikuyima nawo um, koma nditha kunena kuti sinaone masanja malawi muno ma politicians agwiritsa ntchito masanja a standard ngati amene agwiritsa pano ma live rallies zayamba ndi iwowo ndithu achita set a standard which is very high, which actually most parties are following and it's, it's very beautiful. So munthu akamakhala pacesetter akhoza kukhala mtsogoleri ndithu. Akamakhala pacesetter a- am- amatha kukhala mtsogoleri wabwino chifukwa ndi munthu amene amayambitsa zinthu zabwino zimene wina aliyense akhoza kusatira. Ndi- ndi- ndi- ndimawerenga okay ndikutenga limbali mmene munali ku ku parliament for parliament pano yanatsekedwa panazabwera Mm. nkhani imene ankafa ma MP munapempha kuti anti-corruption bureau ikhale yoima payokha. Ndikukhulupirira kuti Yes. inuyo Honorable Lucius Banda munali munthu mmodzi amene munavotera kuti eh, ndedi anti-corruption bureau ikhale Mm. yoima payokha. Koma Yes. panapezeka anthu ena amene anakana kuti ACB ikhale yoima payokha. Ndiye funso langa ndi lokuti Anthu amenewo ambiri anabwera ku UTM. Ndiye ine mu maujeni anu, mu manifesto yanu mukunenetsa kuti muzaonetsetsa kuti ACB ikhale yoima payokha. Kodi zizatheka bwanji mm. ulendo unowo pamene anthu amene anapita ku chipani cha utm ndi anthu amene mm. anakana kuti bill yoti ACB ikhale payokha kodi zizatheka mm. mukadzalowa mboma utm kuti ACB izakhala payokha?
Well, sitingayankhe conclusively kuti ndi anthu onsewo ndi amene adakana eh? koma koma nkutheka kuti pa nthawi tikatengera imeneyo mayina mayina a anthu amene anali mbali ya boma ndi anthu omwewo eh, amene abwera tsopano ku utm kodi bill imeneyi kuti inuyo aku utm mukuona ngati mudzayipanga kuti acb izakhale yoima payokha acb izayenera kukhala yoyima pa yokha chifukwa ambiri ndi amene tikufuna zimenezo kwa anthu amene adavomera nthawi imeneyo kuti adakana nkutheka kuti they were following their loyalty ndipo amalawi ochepa amene timatha kuchita place our principles pamwamba pa ma loyalties nthawi zambiri anthu amasatira chimene chipani chawauza kuti a chipani chanena mwakuti aliyense amapanga chomwecho ndiye nkutheka kuti nthawi imeneyo their loyalty was to dpp which was the ruling party imene inafuna kuti acb isakhale independent but i'm sure for them to be able to say let me go ku utm adadziwa kuti kumene tikupitako ndi another organization which actually thinks the other way around so i am sure those people must be changed in, te- in terms of their thinking uh, mindset komanso nkutheka kuti akachita conform with the principles of the new organization zimene zili zokhuza kuchita set uh, udindo umenewu wa anti-corruption bureau chief kuti azikhala independent
Nde mu, mu manifesto anu mwanenaso nkhani ngati ya quota system eh? kuti mukufuna quota Yes. system ndithu izathe koma ndikabwerera kumbuyo nthawi imene olemekezeka Do- Dr. Saulos Chilima ndi amene ankapanga handle ma reforms a, a, a quota system kodi ndi chifukwa chani hona honorable Dr. Saulos Chilima sanapangepo zakuti ku- kuthetsa kwa quota system pamene iwowo Ntchito inali ndithu yawo yokuti ma reforms anali mmanja mwawo ndi chifukwa chani ankadikira kuti azapange chipani chawo kuti azathese quota system pa Malawi.
Mukhoza kundivomereza kuti nkhani ya ma reform mmene idathera tonse tikudziwa kuti idathera mokuti munthu akupanga zinthu zija kenako tinangoona kuti ah wachosedwako kumene kuja nkutheka kuti mwina ma arguments ngati amenewa anayamba kubwera kuti "Ah, izi bwanji izi bwanji nkumene timaona kuti munthu uja ntchito ija amutani amulanda and it shouldn't surprise you kuti in the end iwo anangochita decide kuti "Ah, let me do zinthu zina zosiyana ndi izi nkutheka kuti zinthu ngati zimenezo kusagwirizana ndi ma authorities pa view yawo ya zinthu ngati quota system nkutheka kuti nchimodzi mwa zinthu zimene zinapanga mwina kuti ah ineyo kuli bwino if anything ndingopanga za mtundu wina kuti zinthu zimene ndimafuna zija ndizazipange ndili pa, pamwamba because chimene mukudziwa achimwene kuno ku Malawi munthu ukakhala pansi kuyambira vice president kumapita uko sukhala ndi mphamvu kwenikweni yoti nkuchita nkulamulira kwenikweni moti zimandidabwisa anthu akamati ah, tikanena mbali ya dr saulos chilima anali vice president wa dziko ndipo akadali vice president wa dziko ndi chifukwa chani sanathetse vuto la quota system
bwana ah, ku malawi akati vice president ndi almost ngati munthu oti wangokhala ngati kachikwangwani somehow mawu amene ananena dr bakili muluzi kuti wapakaliyala sayimba belu mudziwakumbukira mawu amene aja ankamveka ngati ndongocheza koma ndiowona ndithu zimatheka kuti vice president alipompo koma mwina bwana nkumachoka dziko lino kupita kukayendera dziko lina nkusiya udindo wa u vice president kapena woyang'anira dzikoli kwa minister vice president alipo takhala tikuziona kambirimbiri pa ichi vice president samakhala ndi mphamvu mdziko lathu lino chifukwa chake ife ngati utm tikusindikanso pa mfundo kuti payenera kukhala njira yoti mpando umenewu wa vice president tiuwunikenso bwinobwino kuti usakhale mmene ulili panopa kuti azikhala munthu wokuti wina ake akhoza kungomuseweresa mmene angathere so sitingachite blame kuti bwanji sanapange zimenezo pali zinthu zambiri zimene akadakhumba akadapanga koma munthu uja anangokhalano ngati kumangoyang'ana kuti nanga nditani kaya mukundimva pamenepa honorable lucius band ndiye ndi- ndiku- ndifuna ndifunse nawo kodi zisankho za pa malawi Doc- uh, honorable Losi- Lo- lucius banda kodi zisankho za pa malawi zimabedwa Kwa amene mukundijoina kumene pano pa Friends Connect Malawi, ndikucheza ndi Honorable Lucius Banda, amene ali National Campaign Director wa chipani cha UTM. Ya, ndiye funso langa ndimafuna ndifunse nawo. Ndikukumbukira chipani cha UTM chikupangidwa fomu ku Masintha Ground. A president anu amene ali Yes. Dr.
Saulos Chilima ananena kuti ife zobera mavoti timazitha timasewera game imene ndipo chaka chinochi kulibe kubera mavoti nde ndimafuna ndifunse nawo kuti kodi zisankho za pamalawi zinayamba zabedwapo nanga ndi chifukwa chani a dr saulos chilima amakhala akunena kuwauza anthu kuti zisankho izi sizibedwa ndi chifukwa chani akumayankhula mawu amenewo pafupipafupi zimene zafika kuti pakana panopa a president athu profesa arthur mutharika nawonso ayankha mawu amenewo Kodi zisankho za pamalawi zimabedwa? Ah, pali a growing myth imene idakhazikika mwa anthu kuti chisankho abera chifukwa pa zisankho zimene zakhala zikuchitika m'mbuyomu nthawi zonse kwakhala kumakhala chipani china kapena zipani zina zimene zimanena kuti atibera ndiye pa ichi anthu amachikhazikisa kuti chisankho chimabedwa Sindingakhale ndi umboni kuti chimabedwa kapena sichibedwa chifukwa sindinaberepo ndiye knowledge yo ndilibe. Koma chifukwa choti anthu ena amanena kuti chisankho atibera, ndikuganiza kuti zimene zija zili ndi vuto limodzi kuti zitha kufoola anthu ena amene akanatha kukavota amayamba kukhala ndi mind yokuti ah, ndikatayiranji nthawi kukavota pamene timamva kuti taberedwa, ah, ine ndingozisiya. That's why atsogoleri ambiri akhala akumasankha kulimbikitsa anthu kuti musafooke kavoteni chisankho sichibedwa. Ndi udindo wa mtsogoleri wina aliyense kulimbikitsa anthu kuti kavoteni chisankho sichibedwa. Ndamvanso ngakhale a Dr. Lazarus Chakwera akhala akumanena chomwecho. Uh, kungoti anthu amanena mosiyanasiyana. Uh, mmene amanenera achilima anthu ena amaona ngati kuti mwina pali china chake chimene chili behind koma the whole idea ndiyo kuti anthu akavote asabwerere mbuyo chifukwa tikufuna mavote voter apathy is very bad anthu akapanda kuvota sadziwa kuti akuvotera zimene sakuzifuna so atsogoleri amangoyesetsa kuwauza anthu kuti akavote koma sikuti pali any sinister intentions uh, as i don't think there's anything that is uh, hidden that I think can be there. 'cause of course, here and there, osalephera kumamva ma issues. koma dr saulos chilima anapitiriza ndithu anafika potchula mayina ndiye zidakhala kuti nkhani isizoona ndi chifukwa chani anawatchula mpaka a honorable dausi kuti iwowo ndi amene anawotcha maofesi amene Ah, sindingathe kuwayankhira ah, poti nanga si that was the, a personal issue komanso mmene mukudziwa zikuoneka ngati tsopano zalowa ku court so uh, it will not be easy for me to comment on that one as it is uh, traditionally uh, it will be contempt komano uh, ndinazimva nanenso zidatchulidwa zinthuzo ndithudi ndabwino ndikutengereni term yoyamba term imene inakhala ngati inavuta ya malemu bingu wa mutharika mzimu wawo uwuse mumtendere Kodi chimene anthu muma anthu mukumanena kuti Dr. Saulos Chilima ndi munthu wabwino kwambiri akhoza kusintha dziko la Malawi? Tikatengera chaka chimene malemu Bingu wa Mutharika anatisiya President athu, chimene Mm. chinapangitsa chinampangitsa munthu amene amakonda dziko lake kwambiri kuti athandize chipani cha dpp kuti chibwerere m'boma ndi chani pamene anthu anatopa nacho chipanicho? Chimene chinapangitsa aja a a chilima chinali chiyani Ah, nkutheka kuti anthu amayang'ana ntchito imene adagwira malemu dr bingu wa mutharika chifukwa kwa munthu ngati ineyo dr bingu wa mutharika anali ndi ma weaknesses awo ku mbali ya umunthu ah, humanity pena ndi pena that's according to me koma ku dziko lonse ngati president tinene zoona adali ndi masomphenya amene munthu aliyense ngakhale ukhale mdani wawo koma umathabe kuona kuti ah komatu munthuyu ali ndi masomphenya pena pake uh, tizinthu timene anayika in place tinali togwira mtima uh, atazamwalira two years ya ulamuliro wina idabwera idapanga anthu kuchita appreciate ulamuliro wa bingu wa mutharika uja kwambiri ngakhale zina ndi zina zinasintha komabe timatha kuona kuti timatha kuona kuti tikupita kuti chifukwa choti ino pena zimatengera kuti chitsime chiume kuti uziwe kuti chinali chakuya so zitatero mpamene anthu ambiri adaona kuti ah komabetu akanakhala anthu omwe aja mwina zikanakhala zabwino so kuganiza kunali kuti ah si dzina ndi lomwe lija maganizidwe ndi omwe aja and then kungozapeza kuti zikuchitika mwa mtundu winanso osayembekezera mmene zinalili nthawi ya bingu ija ndikungoganiza kuti nchimenechocho chimene chinapanga kuti ah, tiye ti- ti- tibwereze a- achina mutharika ya koma chimene funso langa ndirakuti foti nthawi imeneyi amene abingu asanatisiye malawi inali pa- pa- pa ululu ndalama zinkasowa forex kunalibe muzipatala munalibe munalibe mankhwala ndiponso anthu ena anapita kuti anaphedwapo chifukwa cha ma demonstration ndi munthu wokonda dziko lake angathandize chipani chachoncho chibwererenso mboma nanga si zinthu timaziona malingana ndi malo osiyanasiyana amene tayima ineyo alipo atsogoleri ena amene mmene ndakhala ndikuyimba mbuyomu ndi moyo umene ndinazamvetsetsa later on ndinazapeza kuti ngakhale amavutika chimene amavutikira ndi chinthu chosiyana ndi zimene timaganiza. Mavuto amene anakumana nawo a- a Bingu nditha kukutsimikizirani kuti zimaoneka kuti munthuyu anali performer koma zinthu zina zimene amakanena azungu mwina zinthu ngati kumpasa discipline ah, ambassador wa ku amene chani high commissioner wa ku britain kumuthamangisa ndi zinthu zimene mwina zinayambano kubweretsa timavuto kuti no maiko ena ayambe kutichita squeeze kenako zinthu ziyambe kuvuta osati kuti munthu amalephera performance as such komano pamakhala timaloyoti tina timene maiko ena amafuna tipange timene tikapanda kutsatira zimakhala vuto you can remember that famous devaluation imene bingu ankaikana It is that devaluation imene tinene zoona later on ndinazamvetsetsa kuti ah, mkulu uja amayikana chifukwa cha ichi chifukwa idasinthiratu zinthu so ting'ono ting'ono ngati timeneti tinayamba kubweretsa mavuto of course tinene zoona ifeyo tinali ku opposition yake so we could use every weapon eh, you know african politics kumuchita discredit koma pena ndi pena zina ndi zina zinali zoti zinali zabwinobwino that's why anzathu adaona zimenezo nkuona kuti akanatha kuthandiza Ndi- o, ndi- ndibwera tsopano kumbali ngati yanu ngati ma mp kodi chimene chimavuta ma mp a pa malawi kuti aka- aka- akawasankha kuti akayimirire ku nyumba ya malamulo Sa- sapanga zinthu zimene anapanga promise yanu tizinena kuti atsogoleri a zipani zanu amakhala kuti akusinthani kuti simungapange zimene munauza anthu poyamba
Ah, kunena zoona ntchito ya u mp ndi ntchito yo yodabwisa kwambiri chifukwa ukakhala kunja kuno zimene umaona si zimene zili mkati ukakhala kunja umayembekezera kuti mkati muja zinthu nzabwino kwambiri anthu amamutenga mp uja kuti ali ndi mphamvu zonse ali ndi ndalama zoti akhoza kutukula dera N'chifukwa chake anthu ambiri akamakapanga kampeni amayankhula zinthu zosayenera kuziyankhula. Ndinamumva wina akunena kwathu kuti azamanga tala, azapanga tala nsewu. Koma ukapita ku parliament kuja nkumene umachita discover kuti kantchitoko ndi ka u messenger basi. Kukatenga mavuto kwa anthu kuzapereka ku parliament. Kukatenga kathandizo kaja kukakasayinira kuti kapite kuti kapite ku assembly. ndalama sukhala nazo access CDF yeniyeni ija imene amati timapasa 23 million MP sikuti imabwera mthumba mwako kapena ku account kwako imakakhala ku assembly kumene imakachitidwabe discuss ndi kagulu and if they frustrate you there basi zakuvuta so ndimaona kuti anthu ambiri perception imene amakhala nayo ya MP Akamuona MP amaona thandizo lawo lopezekeratu pamene ndi munthu amene amalandira ndalama imene tinene zoona ndiyomvesa chisoni mukachita compare ma demands amene amachoka kumudzi ndiye chimene chija chimawasintha ma MP pena ma MP amalephera kuti akhale kumudzi chifukwa choti akudziwa kuti akuyembekezeredwa kuonekera pena paliponse mapepa sande mwambo wa ufumu zinkhoswe china chilichonse amayembekezerako ndalama koma munthuyo salary yake mukachosachosa zonse ndikandalama kochepa kwambiri and it's, it's in the public domain it's, it's, it's way, way less zija zokuti mukhoza kumva chisoni kuti where do they expect this guy to get the money from so amakhala ngati munthu uja wasintha chifukwa reality has now crept in and it's not as it was looked upon before ndiye kuja ku constituency yanu ku ku balaka ndi ma challenges atiwo amene mukuona ngati kuti mumakumana nawo ukakhala kuti muli mbali yotsutsa poti munali mbali yotsutsa kodi inu anthu otsutsa mumapatsidwa chithu chithandizo kuti mukhoza kutukula madera anu kaina zimatengera mbali imene uli
ndi zovuta kwambiri ma constituency ngati a ifeyo uh, amene mwina amakhala very volatile in terms of politics imene inalili term iyi ineyo ndidapikisana ndi munthu amene pakali pano ndi first lady so Expectation yanga inali yokuti tigwira ntchito limodzi chifukwa anzangawo apeza mpando wapamwamba kwambiri, mwina azindigwiritsa ntchito ngati MP. Zimenezo sizinachitike. Ndinayesetsa kukhala pafupi, ma pictures alipo, ndikuwalandira akabwera, koma nthawi zonse kumaoneka kuti sanali comfortable nane iyayi. Kukakhala meeting kumene, even mwayi woyankhula osandipatsa. Ndinapirira mpakana some years kumene ndinaona kuti ah, I think I am not welcome. ndidangoyambano kumangoyesa kumagwira ntchito ndekha ngati mp kumayuza cdf kumayuza mabungwe achisilamu mabungwe achikhristu kupezeka kuti ayi ndayika mijigo ndithu mijigo yambirimbiri yoposera 60 70 imene ndakhala ndikupempha mabungwe ngati elephant Zam Zam alibalaka trust komanso ma fathers a mission akhala kumandithandiza pena kuyuza cdf tamanga tima school block ndi zina zotero koma ndakumana ndi ma challenge because there has been too much politics pena tikaisainira marep 8 ija kuti magesi muike kwakuti ndi kwakuti ndi kwakuti gavana wina apita kuti aya magesi amenewa ndabweresa ndine so i- it has been a hard one but i have tried as an opposition member of parliament to do what i could do

Chabwino. Nde Honourable Lucius Banda ndikutengerankoni ku manifesto anu poti manifesto anu anabweretsa ngati nthumanzi pa social media. Pali zinthu zina zimene munayankhula yopanga create ntchito. Anthu afunitsitsa kumvetsetsa kodi ntchito zimene munanena zija kuti chipani chanu cha utm chalowa m'boma muzapanga deliver?
Eh, zimene zija nzotheka kupanga deliver and i think eh, a president athu misonkhano ya kumapetoko akhala akumalongosola how you can create ntchito zambiri choncho akhala akumanena example imene akhala akuigwiritsa ntchito kwambiri ndi yachimanga kuti mukachiona chimanga chija muziyang'ana ntchito za anthu ambiri kuti poyamba kuzala ndi anthu kulima nkuzala chikati chimanga chija mukakolola anthu opanga masaka amapezapo ndalama anthu ogulisa actellic amapezapo ndalama mukafuna kuchisunga a storage a fumigation mukafuna kuti mupangenso nsima muyambe kudya pali ma kuyasa moto wamachesa apezapo ndalama nkhuni wankhuni apezapo ndalama kaya mukaphika pa magesi escom ipeza ndalama amachita breakdown ya zinthu zonse zija ndiye amanena kuti ngati tingachite improve ulimi ulimi uja nkukhala ndi to, to, to that level yoti so sustainable that also can bring ntchito zambirimbiri mamega farm muja if you look at mamega farm amene akhalira ku, ku maiko anzathu aja kumene kumakhala ngati ku south africa kumakhala anthu amakagula ufa uh, zo- zopita ku chigayo zi- ku- ku- ku joni sinaone zikuchitika process ya ufa imayambira kuyambira ku, ku famu mpakana kuyika ufa uja mmapaki if we can be doing those things anyamata ambirimbiri akhoza kupeza ntchito the problem ndiyoti amalawi tikangomva za ntchito ndipo mganizo kuti mboma kuti onse aja akalembedwa mboma we are talking of kuchita improve industry zathu makampani ambirimbiri amene anafa m'malawi muno kunali achina lever brothers kunali achina pig kunali chani kunali chani makampani ambirimbiri amene ada adafaifa kuwadzutsa amene aja achina pew bnc zimene tikumakagula kunja timakagula kunja ngakhale ma toothpick kuchita encourage anthu nkumasema timene tija nde zintchito zimene chilima ama- amanena so ndizotheka angoti pasampata malawi aone mene tapangira nde funso lina inali ya bullet train malawi ili ndi mavuto ambiri mbiri ndi chifukwa chani inu anthu a utm munka- munkayusa dzina la bullet train kuti mufuna kubweretsa bullet train ku malawi pamene dziko la malawi limavutika mbali ya magetsi mankhwala mzipatala mulibe ndi chifukwa chani magani timaganiza zinthu zazikulu osayang'ana kaye zinthu zimene zikuonetsa kuti anthu akuzifuna nthawi imeneyo kwa amene mukutijoyina kumene pano pa friends connect malawi ndikucheza ndi honorable lucius banda amene national campaign director wa chipani cha utm khala nafeni ndithu Ah, network yakhala ngati ya- ya- yavutirapo pamenepo koma honorable lucius banda ak- abwerabe ndithu kuti timalize interview yathu limodzi pano pa friends connect malawi programuyi tinayipanga n'cholinga choti timve nawo kuti kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho zimene zikubwerako pa 21 may Mmene ndakhala ndikunena mmbuyo monse, pulatifomu iyi ya Friends Connect Malawi ndi pulatifomu ya wina aliyense wa Mmalawi ndipo timabweretsa munthu wina aliyense, sitiyang'ana kuti munthu akuchokera chipani chanji. Ndiye tikhala tikupangabe mapulogalamu kutsogolo kunoko mpakana tsiku la zisankho lifike ku Malawi ndithu. Khala nafeni ndithu.

kwa amene mukutijoyina kumene pano pa friends connect malawi programu yathu ya lero ndikucheza ndi honorable lucius banda amene ali national campaign director wa chipani cha utm khala nafeni ndithu ndikulandireni ndikulandireni achikulire pano pa friends connect malawi ndathokoza kumene kwambiri funso lisanaduke ndimafunsa funso la bullet train kodi ndi chifukwa chani inu ayu- ayutm koma mumagwiritsa ntchito kuti mufuna mudzabweretse bullet train ku malawi kodi pakali panopa ku malawi tikufuna bullet train kapena tikufuna kuti mavuto ngati amagetsi kusowa kwa mankhwala mzipatala maziphunzitsi athu kumalandira ndalama zabwino ndithu kodi chimene muku- mukuona kuti chofunika kuyambirira ndi ndiyo bullet train kapena zinthu zina ndi zinazo Ah, koditu munthu ukamapanga mapulani you don't dwell on the basic zinthu ngati zimene mwatchulazo zambiri ndi ma, ma, ma basic needs amene it's obvious kuti tiyenera kukhala nawo in fact as a country we shouldn't have been discussing those issues we should have passed that level way back that's why we would rather have the president kumatchula ma issues amene ali achilendo amene tidzatenge nthawi kuwachita facilitate kuti atheke koma zinthu ngati za magesi ndi zina ndizokuti ndi ma obvious issues zimene zitha kutheka kuti munthu ngati uli serious zitha you cannot even think about it ndingakuuzeni kuti towards ma election ma blackout anachepa which means it was doable koma it was just a matter of negligence because ikanakhala kuti inali vuto lalikulu tikanafika nalo mpaka lero koma lero li magesi akumayakako bwino akuchita behave bwino kwambiri kutanthauza kuti kwa ife ngati a utm we look at those things as a must we don't want to be discussing nsima anymore that's why we, we look at serious things anzathu maiko anzathu they are discussing ma

If tertiary education is, is taken seriously, muli ndi ma universities ambirimbiri, you have no reason kumapanga za quota system because quota system it's an issue yoti zaperewera ndiye tipanga bwanji uyu pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono koma zinthu zikakwana you don't have to go down to that so we look at kuchita fix problem yo holistically not ku- ku- kuma- kumawuza anthu kuti "Ah, tizanyotsola pang'ono pang'ono we, wa- we just want to go flat out and sort out the, the, the issue
Nde tikawerenga ma manifesto anu a utm ndi zipani zina manifesto awo kuoneka kuti ndiofanana ndipo anthu pa nthawi tikupanga tikupita ku zisankho uko ku kampeni anthu ankanena kuti kodi ndi chifukwa chiyani nonsenu simunakhale ngati anthu amodzi kugwira ntchito limodzi ngati mumakondadi dziko lanu ndi chifukwa chiyani a utm mwapita panokha simunapange kugwirana ndi anthu ena a zipani zikuluzikulu
well um, ma manifesto atha kufanana komabe approach ya ma issues njosiyana ifeyo timakhulupirira kuti eh, dr saulos chilima ndi mwene okhala mtsogoleri pa zifukwa he has the experience ya leadership wakhalako ngati mtsogoleri he's been a captain of industry uh, anagwirako ku makampaniz angapo amene mukuwaziwa bwinobwino and his performance was superb Akhalako vice president aphunzira mmene zimayendera boma komanso mukhoza kumuona kuti munthu ali nkuthekera so mwina nkutheka kuti mu mgwirizanowu leadership imatha kukhala ngati ka, kavuto so ife tikuona ngati kuli bwino kungochita push uh, principle imene tikuikhulupirira timazasiyana ma ideologies ndi zokhulupirira apo ndi apo that's why mwina nkovuta tingokhala limodzi kumapita limodzi nthawi zinanso kuphatikizana kumatha kupasana disadvantage pali zipani zina zimene zinali very popular ndi zimaopsa kwambiri until atapanga merge ndi ena ake basi nkuona kuti ah, moralo yayamba kutsika
Ndi- ndiye mutakhala kuti chipani chanu cha utm sichinapambane pa chisankho cha pa 21 may Mu- muzalolera kugwira ntchito ndi chipani ndi chipani chimene chitapambane pa nthawi imeneyo
Ah, sitikuyikapo kulephera ngati option Siti- sitikulephera Ah, ti ma- maloto amene tili nawo ndi amene tingazagwire ntchito tikawina Ah, kulephera sitikufuna kukulola ndiponso pemphero limenelo sitikufuna nkomwe kulichita imagine sitilephera koma zitakhala kuti zatheka kuti mwalephera mudzagwira ntchito ndi chipani chimene chizakhale mboma kodi pa mpikisano wina Ngati- uliwonse pamapezeka munthu mmodzi wowina si onse amapambana nde zitakhala kuti zatheka kuti simunachite bwino mudzavomera kugwira ntchito ndi munthu amene adzakhale mboma pa nthawi imeneyo
palibe chovuta kuvomera kugwira ntchito ndi munthu winayo chifukwa dzikoli ndi lathu koma kwambiri chenicheni chimene chidzachitike nchoti amene olepherawo ife tidzagwira nawo ntchito ife tikulamulira chifukwa ndife amene tiwine Chama. ndiye
ndi funso lili lakuti alipo anthu ena amene nkhani ngati zakuti o zoti am- am- abera mavoti abera mavoti za- zawagwetsa ulesi ndithu kodi anthu amenewo amene zikukhala ngati they have already given up mungawauze bwanji mungawauze zotani pa zisankho zimene zikhale pa 21 may kufunika kwake kwa zisankho zimenezi
chisankho ichichi nchofunika kwambiri chifukwa Mukayang'ana mmene zikukhalira ine zikumandipasa picture ya 1994. One ndi silver jubilee ya democracy yathu ya multiparty mmalawi muno. Papita zaka 25 chichokereni ku one party kubwera kuno. And mukhoza kuona kuti it's very unique kuti every young man is talking about change. Ndi change chimene anthu akufuna kuti tinachoka mu one party system tidabwera mu multiparty. Komano there has been need for change economically anthu tikungosaukira saukirabe palibe amene anganene kuti uh, zaka 54 zathu za independence zabweretsa china chake ngati zikumafika point yoti tiyeni tibwe tipange zinthu zikhale ngati mmene zinalili kale sikuti timatanthauza kuti kalero linali labwino kwenikweni ayi koma we are comparing the present and the past so chifukwa kale likanakhala labwino kwambiri sitikanalichita discard kulichosa ku- kuzera mu referendum kalero linali losasangalatsa komano tsopano lidafika pobowa nkumafika poti ndi bola kale lomwe lija so uh, this election mmene mmene timanenera kuti zili ngati anthu amene munali ku Egypt muli m'chipululu our ultimate goal should be kupita ku Kenani osati kubwerera ku Egypt ukoko option yobwerera ku Egypt it's now the worst it's as good as chovala udasiya kuchivala komano chilipo pano chang'ambika kwambiri kusiyana ndi chimene chidang'ambika poyamba chimene udachiponya kukatenga chomwe chija it doesn't mean chakale cha- chabwino he komano the current has been so worse that it makes you think the past is better so we are telling people kuti no focus on the future which is utm it is the best nde nanga kwa anthu amene amanena kuti dr saulos chilima analephera ngati vice president

so kumuweruza vice president kuti adalephera based on u vice president ndiye mukhoza kupeza kuti ma vice president onse mmalawi adalephera chifukwa tikayang'ana kuyambira pachiyambi amalewezi ndi amuluzi kumapeto kunali kusemphana Ah, tikachoka pamenepo the next set ya achilumpha ndi ah, malemu a bingu wa mutharika mzimu wawo uwuse mumtendere kunali kusemphananso ajoyce banda kusemphananso tafika ponse apa mpaka pa chilima kusemphana ma vice president onsewo anali olephera so if we are going to judge vice president adalephera based on zinthu zimene zachitika iye ali pa mpando i- it's just being myopic Uh, kulephera azaweruzidwa atakhala pa mpando kumene mungondotera angalephere kapena angakwanisa koma ine mmene ndimamuziwira chilima siolephera he's able koma olo utakhala oziwa kuimba maka koma ngati kutsogolo kwako kuli munthu osatha kuimba iweyo kuimba kwako sikungamveke bwino so sitingamuweruze chilima panopa based on that position abwere pa mpando nde tizamuweruze bwino ndiye titengere kuti zimene zikuchi- tikumaona m'misonkhano kuti achilima apanga zakuti zakuti sazasintha atakhala kuti asankhidwe akhale president wa dziko la malawi
kusintha Mm. ah sitikhulupira choncho ine i look at him as a proud person i look at him as a proud guy who would wants to del- would want to deliver someone who would want to leave a legacy uh, tinene zoona chilima anali pa position yabwino akanatha kumangonjoya olo uh, whatever fell out with the dpp if there was anything he could still stick in there and still be comfortable koma he chose to leave that comfort zone and say look i want to assist malawi that spirit ineyo ndimene imandichita strike so i don't see how you will change tinene zoona pandalepa pali mitundu iwiri ya wanthu pali anthu amene amachita climb into politics ndiye kuli anthu ena amene amachita descend down into politics eh? so you don't expect anthu amene timatsika kuchoka ku level yathu nkubwera ku ndale kuti tingasinthe because we have already been somewhere higher than, uh, than politics so I, i don't see why one would change ine i don't see how i, I, I can change when I become an MP because I think a position of being a, a celebrity a musician is a higher position kuyerekeza ndi kantchito aka kamene ndikugwira ka MP. It's out of passion. I, I'm sorry I may sound like kunyada pang'ono but it's a truth and a reality. And I think the same applies to Dr. Chilima. De anthu ena akhoza kudabwa kuti uh, Honorable Lucius Banda timadziwa ngati munthu omenyera ufulu ndithu nyimbo zawo ankayimba za omenyera ufulu chimene chinakupangitsani mpaka mufika kuti mukulo- kulowa ndale ndi chani kwa amene mukutijoina kumene pano pa friends connect malawi ndikucheza ndi honorable lucius banda amene ali national campaign director wa chipani cha utm nde ndimafunsa honorable kuti chimene chinakupangitsani kusiya mu- munkamenyera ufulu kudzera mu nyimbo palibe munthu amene Yes. ankayembekezera kuti inuyo mudzapanga za ndale chimene chinakupangitsani kufika kuti kusintha maganizo amene mpaka kujoina politics chinali chani
sometimes i believe in the philosophy ya malcolm x yokuti imafika nthawi imene you have to stop singing and start swinging uh, however i didn't stop singing i started swinging while i was still singing

yes uh, kuinena kudzudzula chinthu sindiye kuti chinthucho ukufuna chithe kapena you hate it it's basically kuchikonda kuti chi- chibwere in the right uh, position mukaziona nyimbo zanga sindimanena kuti e inuyo ndi woyipitsitsa basi mu- muthe aa it's a warning kuti mukupanga zoipa mutha kupanga zabwino mukhoza kusintha so its not strange kuchi, kuchiimba chinthu nku- kuchijowina maybe kuimba kutakanika ndakachijoyina kuti mwina nkachikonze and you saw how i was very strong in the udf the intention was udf should be such a good organization ndiye uku ubale wanu pakali pano ndi atsogoleri amene aliko ku udf ndi ubale wabwinobwino ndithu ngakhale munachoka kuganiza

i don't think someone will, will say anandipeza nditapita pa msonkhano kuti chipani chimene cha choyipa chencha limene tipakira anthu andale i chose to keep eh, to, to, to move quietly nkukapitiliza uh, ndale zanga with a different organization because i, I believe in, in brotherhood i believe we can coexist but we can is- differ in terms of uh, i- ideology and, and how we, we judge matters so that shouldn't make us enemies
Nde pano tsono ndikupatsani nthawi kuti muyankhule inuyo pokhala National Campaign Director wa chipani cha utm nde ndikupatsani ndithu nthawi kuti muwauze anthu kuti kodi chipani cha utm uja achivotere chifukwa chon- chifukwa chani muwapatse zifukwa zake ndikusiyirani bwalo bwalo ndi lanu tsopano honorable Lucius Banda. zikomo kwambiri Anthu akungoyenera kuchitsata nkuchivotera chipani cha utm. One pali zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba nchokuti ayang'ane kumene tachokera, zimene tayesa, atsogoleri amene atsogolera dziko lino, masomphenya awo, maganizidwe awo, mayankhulidwe awo ndiye amve kuyankhula kwa Saulos Chilima. Zimene timakhulupirira ifeyo zambiri nzosinthika. Muja ndanenera poyamba kuti. utm we are like pace setters tabweretsa zinthu zatsopano mu kampeni chabe kapangidwe ka kampeni kachitidwe kake nkosiyana ndi mmene timachitira mbuyomu mmene zinthu zikukhalira za decent pano zikuoneka kuti olo tita titalowa mboma machitidwe akenso akhalanso a decent yomweyomweyo zikhala zinthu zosinthika ndithu zikhala zinthu zonyadirika komanso tivomereze pano kuti communication ndiyofunika kwambiri so communication imayenda ndi age mukayang'ana ma high court umu anthu amene ali ma judge ma chief executive a makampani madotolo maloya mapolisi age group ndi imodzi yomweyi kuli kwabwino kukhala ndi mtsogoleri within that age group because atha kumvetsesana ndi anthu around titha kutenga dzikoli ku level ina koma kuti tikhale ndi mtsogoleri amene age group yake majority sili pa dziko lapansi pano yayi ili kumwamba ndiye timpase kuti atsogolere anthu amene ndi zinthu zovuta communication izivuta mapeto ake azingokhala pa anthu ena kumabwera kumamunamiza dziko siliyenda bwino sayendetsa iyeyo dziko aziyendetsa ndi anthu ena so tili ndi zifukwa zambiri zoti tiyenera kuvoterera saulos chilima tiyenera kuvotera utm kuti dziko lathu liyambe kuyenda andi ndili osangalala sindinayambepo ndaona uh, anthu ma civil servants anthu a pazintchito ma middle class atakhalapo ndi chidwi ndi ndale koma ndaziona pakali panopa anthu amene akuchikonda chipani cha utm ndi anthu ambiri amene akugwira zintchito osati anthu ambiri akulandira information kuchokera ena nditha kunena motero kuti yayi zikuoneka ndithu kuti ndi zosiyana ndi mmene zimakhalira m'mbuyomu pali zifukwa zokwanira zoti anthu asankhire chipani cha utm kuti chikonze dziko lino Chabwino, ili likhala funso langa lomaliza. Kodi anthu amene akupanga fund chipani cha UTM mukadzalowa m'boma sadzafuna ma favour amene amachitika pa malawi zinthu zikayenda and ndalama zimachokera kuti kodi corruption ndi anthu vuto amene lalikulu tikupanga pa malawi kodi ndalama siichoka njira ya- ya corruption iwe ku malawi
sindikukhulupirira choncho chifukwa Ndinalemba tsiku lina pa Facebook kuti sina I have never enjoyed buying my own campaign material ngati mmene ndikuenjoyera pano. Ku UTM kulibeko munthu mmodzi amene amachita finance. Tonse timapanga ma efforts. Ndikhoza kukuuzani kuti kufika mpaka pakali panopa. Mwina ngati ndinalandira material ya chipani, mwina tinsalu timene tayamba kubwera. Koma tokha timapanga ma initiative kukayimba timadansi kukapang- kukagula matisheti mu limbemo kapena kukagula matisheti mu lilongwe mulundu nkukapereka kwa wanthu ndi mmene tikuchitira operate ku utm zandisangalasa kwambiri because it has made me become self reliant kwambiri politically because mbuyomo basi mind imangokhala yokuti "Ah, zibwera kuchokera ku ujeni komano zimachokera kuti zikamabwera kuchokera ku kwa anthu ena amakazitenga kuti pamenepo pamene sindimapaganizira Pa- panopa ndithu conscious yanga is clear and ndikamapereka t-shirt kwa munthu ndikumamuuza kuti t-shirt mwavalayi ndakhesera thukuta eh ndakhesera thukuta mukamavala muvale mosangalala chifukwa ndi chinthu chimene ndakhesera thukuta so sindikudziwa ngati pali dzanja lina lake mene sindikuliona musa musamaone zinthu kuti kapena zikuchokera pena pake ndi well wishers ena adatenga magalimoto adaikapo ndi mmene ndithu Ndikakumbukira mmene adayambira achina Muluzi ndale zawo za multiparty, zinali choncho. Anatengana anthu osiyanasiyana a mabizinezi, kuika chuma chawo pamodzi kuyendetsa chipani. Si kuti zikuchokera pena paliponse kapena corruption aa.
Funso funso langali Hon Lucius Banda ndinalifunsa chifukwa chakuti ndikukumbukira interview imodzi imene anapanga Dr Saulos Chilima. a, Hmm. ananena kuti alipo anthu ena ake amene akumathandiza chipanichi mm? anthu amene Hmm. akhoza kukhala mwina ndi amboma kodi ngati ali amboma akumazitenga kutiko ndalamazo kuti akwanitse kumapanga fund a political party kodi izi si chimodzimodzi kuguliratu msewu kuti awa akadzalowa mboma adzatipase zakuti zakuti sindikukhulupirira choncho because ine ndikhoza kutsimikizani kuti leroli mmene kwachera pano ndalandira 50,000 kuchokera kwa ena ake kuti amene chipani chimandisangalatsa mugule fuel mukapange msonkhano ineyo zikundichita kundidabwisa it's quite common last week ndinali pa chikondi stopover apo pa ba- pa balaka market i just went for a drink someone just called lucius come kundipasa envelope muli 100,000 mugule mafuta It- chinthu chikakhala kuti chinthu anthu achilandira akuchikonda amachithandiza sikuti onse ochithandizawo ndi akuba okhaokha aa mkutheka kuti even ku dppko mmene amanenera kuli anthu ena amene amathandiza tima 10000 tima 20000 ndi thandizo kungonena ngati anthu timati tikati thandizo timaganiza kuti wabweretsa mabiliyoni koma tili ndi akaunti kumene anthu amakaponyako limodzi limodzi ndikukhulupirira kuti ndi thandizo limene a president ankachita uh, refer tu si zoti abwere wina wake gulu businessman mmodzi ndiye basi ino achichite finance chipani chonse basi nonse muyambe kupembeza iyeyo ifeyo ku utm zimenezo kulibe
nde pa debate pepani pa, pa debate uh, honorable atupele muluzi anawatchula president anu a saulos chilima kuti ndi munthu wamkwiyo anathawa ntchito kodi akazaso- akazasankhidwa kuti akhale mtsogoleri wa dziko sazathawa malawi Ah, palibe ntchito imene anathawa chilima anthu amaona mosiyana pena tumaona malingana ndi pamene wayima eh? I mean ine nthawi inake ndinkacheza ndi wina wake mzanga mzanga uja ndi wakumangochi ndi nditha kunena mmene ankayankhulira tikucheza pamene paja iye wagula zakumwa tonse tikumwa ndi az- ndi anazalandira foni kuchokera kwa munthu wina wake amene adakongola ndalama ndi akundiuza eti amwene Soldier eti munthuyo anandibwereka 50000 kale kale ndiye eti apapa akuti ndimbwezere lero uli ndizoona zimenezo in my mind i said kuti ya ukuyenera kumbwezera koma munthuyo atigulira zakumwa apapa and mmene ndikudziwira munthuyo ndikamuwuza kuti e ukuyenera kubweza asiya kutigulira mowa party yonse ithera pomwepo tinali forced kungokhala kungoweramira pansi. So sometimes munthu umanena zinthu according to pamene waima, pamene wakhala, chimene ukuchita ndi mmene mphepo ikukudutsira. Umatha kuona ngati anzako akulakwa. Koma anthu ngati omwewo mawa mukadzawafunsa funso ngati lomwelo mudzapeza kuti adzaliyankha mosiyanasiyana. Nchifukwa chake mupeza kuti anthu ena anayankhula statement 2014 yowanena anthu ena ake, lero ali ndi anthu omwe aja busy nawo. Ndi ndale izi.
Ndiye

M'Baibulo muja, a, mwana wa Farao akanapanda kum'tola Moses m'madzi n'kukamusunga kunyumba kwake, sibwenzi Moses atapezeka kuti wawombola ana a Israeli. Ndiye pena zimachitika zina zake zolakwika kuti zina zake zabwino zichitike. Penanso Mulungu amene amatha kulola kuti china chake chosakhala bwino chichitike kuti china chichitike. Koma ifeyo tizingochita focus on chabwino chimene chabwera kumapeto kwakeko. Ineyo ndimangothokoza kuti whatever happen, thank you but we have utm which is a very good thing chabwino Honourable Lucius Banda ndikuthokozeni kwambiri kuti munabwera ndikudziwa kuti kampeni wafika pa indeinde koma munandipatsa ndithu mpata kuti mutiyankhule pano ndikuthokozeni kwambiri ndipo ndikufunireninso kuti zisankho zanu za ku Balaka muchite bwino ndithu chipani chanunso chichitenso bwino ndithu pa zisankho zimene zikubwerazi koma ngati pali uthenga wina lonse amene mufuna muwauze anthu musanapite mukhoza kuwauza ndithu
ayi zikomo kwambiri ineyo ndathokoza kwambiri pondipatsa mpata ndipepesebe kuti ah, zikanakhala bwino tikanakhala pa nyumba nkucheza bwinobwino koma malingana ndi mmene ilili nyengo ah, sindikanakwanisa kuti ndikhale malo amodzi tereli panopa ndikufika mblantyre apa tikuyankhulana ndili pa Zalewa ndikuthokozeni chifukwa chomvetsetsa ah, ambuye akudalitseni chimene ndimangofuna ndipemphe kwa mtundu wa malawi nchokuti Tatsala ndi masiku ochepa ku chisankho, tiyeni zipani zathuzo tikazivotere koma tiyesetse ndithu tisunge mtendere kuti Malawi akhale wa bata, tisakhale ndi maganizo oyipa kapena kumenyana kapena zina ndi zina za violence zimene anthu ena amaganiza. Tiyeni. tichite focus on poyambirira tinali amalawi zina zonsezi n'zobwera tipitirizebe kukhala ndi chikondi chathu kuti ambuye adalitse dziko lathu ndikuwafunira onse kusankha kwabwino makamaka
kwa amene mutijoina kumene pulogalamu yathu ya lero ndi macheza ndi honorable lucius banda ndiye akufuna timati titseke pulogalamu iyi ndiye akupereka message koma ujeni ikukhala ngati network yavuta

kwa amene mutijoyina kumene pano pa friends connect malawi programu yathu ya lero ndimacheza ndi honorable lucius banda amene ndi a national campaign director wa chipani cha utm Ndiye ikukhala ngati network ndi imene ikuvuta chifukwa tinafika kuti amalize ndi uthenga umene afuna kupereka ku fuko la Malawi ndithu kuti pamene tikukonzekera pa zisankho za pa 21 May. Ndiye ndiyeserabe kuti ndiwabweretse kuti titseke program iyi ndithu.

Network ikukhala ngati yavutilapo ndithu pamenepo kuti timali- titseke program ndimafuna atamalizisa ndithu uthenga umene amafuna kupeleka kwa amalawi koma kwambiri ndikumene tinapanga program ija chimodzimodzi mmene ananenela achikulile a Hon Lucius Banda kuti zinakhala ngati zinavutilapo kuti akhale panyumba ndithu kuti program tipange koma anapezabe mpata kuti program tinapanga nde ndi ndathokozabe ndithu a Hon Lucius Banda chifukwa chobwela pa program yathu yalero Ndiye nditengenso mpatawunso kuti ndithokoze kwa nonse amene munandijoina pano pa Friends Connect Malawi kuti tivere limodzi kuti chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho za pa 21 May. Kufikiranso madzulo ano pamene ndikhale ndi program ina imene che- ndikhale ndikucheza ndi a Juliana Lunguzi amene akuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party. Khalani nafe madzulo ano kuti tivenso limodzi kuti kuti chipani cha Malawi Congress Party chikukonzekera motani zisankhozi. Ndiye pakali panopa nditsazikepo ndithu koma zikomo kwambiri kuti munandijoina pano Friends Connect Malawi.